ku malawi kuno takhala ndi maminister of finance oposa 18 1962 tinali ndi sir henry phillips mtsamunda wa ku britain komanso msilikali wankhondo 1964 iyeyo anabwerera kwawo ku england kunabwera john tembo amene anakhala minister of finance kwa zaka 5 from there kamuzu anasankha anthu ambirimbiri ngati minister of finance tinali ndi aleke banda dick matenje edward bwanali louis chimango chakakala chaziya stephen hara komanso dalton katopola atayamba kulamulira muluzi kunabwera aleke banda 1997 anasankha cassim chilumpha 2000 matthews chikaonda 2002 friday jumbe

pa nduna zonse zachuma zimene ndatchula pano goodall gondwe is ranked number 1 anathandiza president bingu kuthana ndi mavuto azachuma amene dziko lino limakumana nawo goodall anabadwa 1936 kwa ta mtwalo mboma la mzimba bambo ake mr kayiwonanga gondwe anali civil servant anaphunzira pa blantyre komanso dedza secondary schools anzake amene anaphunzira nawo limodzi panali president wakale profesa peter mutharika komanso mwamuna wake wa joyce banda richard digiri yake ya bachelor of science in economics anaipeza pa university of london zitatero anabwera ku malawi kuno ankagwira ntchito ngati secretary to the treasury komanso anali general manager wa reserve bank 1976 anapeza ntchito kunja ngati senior advisor wa african development bank 4 years imene anakhala kumeneko anakwera udindo ndikukhala president wa banki imeneyi kuyambira 1980 goodall gondwe anapeza ntchito ina ngati director wa imf kuno ku africa komanso anali advisor wa imf director pa dziko lonse lapansi udindo umenewu unali waukulu kwambiri munthu wochokera ku malawi kuno ndikukhala director wa imf woyang'anira africa yonse komanso kukhala advisor wa director wa imf pa dziko lonse lapansi sikuti anali masewera amenewa wakhala akugwira ntchito imeneyi kwa zaka zoposa 20 ndipo ankakhalira ku america goodall gondwe anabwerera ku malawi 2002 pamene bakili muluzi anamusankha kukhala economic advisor bingu atayamba kulamulira 2004 anamusankha kukhala minister of finance ndi nthawi yake imeneyi pamene goodall gondwe anaonetsa ukatswiri wake pa chuma mwachitsanzo 2004 anapeza inflation ili pa 30% koma pofika 2008 inflation inatsika nkufika pa 6% pamene bingu amatenga boma anapeza ngongole yambiri boma la udf limene linkatsogoledwa ndi bakili muluzi linasiya ngongole zochuluka koma chifukwa cha luso la goodall gondwe komanso connection globally world bank ndi imf anakhululukira malawi ngongole ya 2.3 billion dollars tikayang'ana mitengo ya katundu pansika mu nthawi imeneyi inali yabwino mafuta komanso forex sizimasowa chitukuko chinali ponseponse mwachitsanzo parliament building bicc komanso bingu stadium zinabwera munthawi imeneyi ameneyu anali katswiri komanso katundu pachuma tikukumbukira mu 2008 goodall gondwe analandira mphoto ku america ngati africa finance minister of the year 2009 kutachitika chisankho bingu anasankha ken kandodo ngati nduna ya za chuma koma performance ya mkulu ameneyu inali very poor pamene forex ndi zinthu zina zinayamba kusowa 2012 joyce banda anasankha ken lipenga mu nthawi imeneyinso ndalama zinabedwa through cashgate scandal mpaka madona anasiya kuthandiza 2013 joyce banda anayesera kusintha minista anachotsa ken lipenga ndi kusankha maxwell mkwezalamba cholinga chake amafuna kuti madona akhale ndi chidwi komabe sanabwerere atayamba kulamulira peter mutharika mchaka cha 2014 anasankha goodall gondwe kukhala finance minister mkanthawi kochepa madona anabwerera ndikuyambiranso kuthandiza dziko lino tikukumbukira ngakhale imf komanso world bank amene anachoka mdziko muno chifukwa cha cashgate anabwerera ndikupitiriza kupereka ngongole ku dziko la malawi zonsezi zinachitika chifukwa cha ukadaulo wa goodall gondwe mkulu ameneyutu ndodziwika kwambiri kunja atabwera dr lazarus chakwera mu 2020 anasankha mr felix mlusu anthu amenewa pamene amalowa mboma anapeza 1 billion dollar forex reserve imene anasiya dpp patangotha chaka chimodzi akulamulira 1 billion dollar ija inathera maulendo a president opita kunja komanso nthawi zina forex imeneyi ankalipira ma agent a fake ogulitsa katundu ku boma tikukumbukira anatenga forex kuno ndikukalipira ku butcha lina yake ya ku britain pompanopa akuti amafuna kulipira east bridge pharmacy ina yake ya ku romania the so called romania koma mwini wake wa kampani imeneyi ya east bridge ndi mr pompweo ndiyebe the previous government ya apm inasiya 1 billion dollar reserve kuti achakwera ayendesere dziko koma kungotha chaka chimodzi chokha 1 billion dollar ija yasowa forex iso yayamba kusowa kufufuza kuti ndalama zimene zasowa bwanji lero ali ku america mawa ali ku india tsiku lina ali ku zambia kumangoyendayenda ndi ndalama zakunja mbali inayi kumalipira ma agent a fake kumanamiza kuti ayi tikugulitsani fertilizer ndikumakagula fetereza ku butchale kumakagula fetereza ku famasi ndalama nkumatha tikunena pano imf komanso world bank anasiya kuthandiza chifukwa cha kubedwa kwa katangale mukayang'ana katundu pamsika wakwera ndi 100

anamwalira pa 8 august masiku awiri atatu apitawa amavutika ndi nthenda ya nsana ayikidwa m'manda lolemba pa 14 ku mudzi kwawo mboma la mzimba malawi ikuluza anthu ofunikira kwambiri ndi kusiya dzidzete kungoyambira president vice president pamodzi ndi nduna zimene tinazo lero nkhukhi zokhazokha Taonani parliament ya lero ikutsogoledwa ndi ana osadziwa chilichonse. Speaker wa nyumba ya malamulo, leader of opposition, komanso leader of the house, mbuzi zokhazokha. Akalowa mparliament akulephera kukambirana za mavuto enieni amene ali mdziko muno nkumangolankhula za mkutu. akuti ma mp azilandira penshoni akamaliza temu yawo amene akutsogolera zopusazi ndi aphungu otsutsa achina kondwani nankhumwa pamodzi ndi mnzake werani chilenga akuluakulu anthu akufa ndi njala kunjaku katundu wakwera mitengo umphawi wakula mankhwala akusowa mzipatala fetereza kulibe katangale ali paliponse koma leader of opposition ali phee mbali naye akumwera chikho chimodzi ndi boma la chakwera mmalo moti apereke pressure ku boma akungolankhula za uchitsiru zokhazokha anthu ena mdziko muno akumachita kudabwa mpaka akumadzifunsa kuti do we have leader of opposition in this country ngati tili naye dzina lake ndi ndani chifukwatu ena amene amatsatira zokambirana za ku parliament akuona ngati leader of opposition ndi ben phiri kapena samir suleiman komanso shadric namalomba chifukwa leader of opposition uyuyu amene alipoyi ndogunata kwambiri dziko la malawi likufuna anthu oganiza ngati goodall gondwe komanso bingu wa mutharika osati zidzete zimene zilipozi